ala ka irisi dɛmɛ k'a sankɔrɔta o y'an ka hɛrɛ donc an bɛ dugawu kɛ irisi ala ka irisi ala ka se d'an ma nin kɛlɛ in na parce que minnu européen bɛ fɛ ka degun min da anw kan ni irisi se yɛlɛnnen don a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ la sinon irisi ni ukraine peuple kelen de don an bɛ dugawu kɛ ala ka ji suma k'u cɛ fura ye mais ala ka irisi sankɔrɔta don o don an bɛ t'o fɔ. non irisi to irisi to jati eh, gandi. Ah. pli b'olu tɔgɔ fɔ i bɛna mɔgɔw fana i b'a dɔn i bɛ i ka jamana bɛ nafa min kɔnɔ i b'o de lajɛ bi quoi irisi bɛ yɔrɔ min na ko bi irisi nana ni wulu dɔ ye o wulu wulu de bɛ taa mɔgɔ contrôler wulu belebele wulu o wulu nana bon n'i y'a fina irisi irisi nana ni wuluba dɔw ye mɔgɔ bɛɛ sigilen ka wulu ninnu de lajɛ o wulu de bɛ ka yaala yaala bi bi olu de bɛ mini ɲini na ka miniw détecter ayi mali y'a kɛ ɲɔgɔn n'i ye irisi ninnu kun mugulen don bolo baarabaw mais i b'a kalama u b'u sigida wulu ninnu taa kungo kɔnɔna bɛɛ yala ka miniw yɔrɔ fɔ miniw b'a la ka bɔ bɔ bɔ ten irisi ka wulu gansan de bɛ ka baara kɛ donc o ye kafina o wulu bɔ o wulu n'i y'a irisi yɛrɛ ma kuma de a ka wulu u bɛ ka bɔn bɔn olu de bɛ ka bɔnmu déterrer u bɛ yala ka bɔnmu ɲini kungo kɔnɔnaw la wa n'u y'i ye olu bɛ boli k'i sumusumu mais n'u ye wo ci yɔrɔ min o kɔrɔ ko ko b'i ka i kun i ye ko sɔrɔ quoi

aa mais bubu fasodenw ko k'a fɔ ko k'i fo musokɔrɔbaw bɛ wele cɛkɔrɔbaw bɛ wele bubu ko ka dugawu k'i ye hmm. k'i ka kuma sababu la émission sababu la bi hmm. émission espoir de vérité k'a lamɛnlen don mali kɔnɔ bi ani mali kɔkan an ye dugawu minɛ n'u ye émission in namɛn cɛkɔrɔbaw ka ma k'a fɔ k'i ye caman ni kisi sinon crise tun bɛ se ka caman piquer u tun bɛ se ka sa jigilamisɛnya jatigɛ siran hami ani faso basigili mais bubu ko ni e kumana ka ban e ka révélation o b'a to fasodenw hakili bɛ sigi n'i y'a ta ka jateminɛ bi bɔra ka nin min fɔ irisi ko la bi mɔgɔ minnu bɛ ka ɲininkali kɛ kun jumɛn na mali bɛ ukraine dɛmɛ mais an y'a jateminɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka ukraine dɛmɛ bi a fanba bɛɛ de mɔgɔ minnu tun bɛ ka faransi dɛmɛ an faso in na bi
mais k'a yira k'a fɔ ninnu ye ka min kɛ maliyɛnw na ninnu bɛ ka min kɛ finmanw na ukraine bi ukraine 500 000 personnes de bɔra mais u bɛ ka na mɔgɔw labɔ sira jumɛn fɛ pologne mais ne y'a f'i ɲɛna k'u bɛ ka finmanw bɔ jama cɛ la maliyɛn e safula ye étudiant noirs b'a la ka sa de u b'a la ka sa nɛnɛ de la ukraine nɛnɛ bɛ yen bi a ka bon hakili ma u bɛ ka tubabuw to yen polonɛw bɛ ka polonɛw bɛ ka tubabuw to yen tubabu ka wulu b'a la ka don an'u ka jakuma ani tubabuw den ka bisiki tubabudenni kasira k'ale den ka bisiki sakini e sɛbɛ kalama u ko ko farafinkɛ tɛ don ko sakini de bɛna don saki saki ukraine ayi pologne sɛbɛ ko u bɛ ka bɔ ukraine de ka taa pologne les étudiants noirs mais n k'u b'a la ka sa nɛnɛ de la ne m'a fɔ n ko droit de l'homme bɛ min mais aw b'a fɔ ko droit de l'homme droit de l'homme bɛ min e ni ala tɛ tɔw den ka sagini a n'a ka wuluni a n'a ka jakumani o de b'a ka don ko finman tɛ don ne bɛ finman dɔw ɲininka kuma dɔ la kuma a bɛ fɛ an ka mun de kɛ o b'a kɛ Ukraine bi mɔgɔw nɛnɛ bɛ ka mɔgɔw faga étudiant noir minnu bɛ yen donc tɛmɛ ni kuma ye aa non bubu tiɲɛ yɛrɛ la i ka révélation ninnu a bɛ fasodenw ni lafiya kosɛbɛ an balimaw an b'a fɔ aw ye hali bi an bɛ aw ka émission préférée kɔnɔ émission min ni an b'a wele espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ toujours an tɛ ɲinɛ an bɛ aw hakili lajigin k'a fɔ tuma dɔw la son ko problème bɛ se ka kɛ an na nin waati ninnu na parce que an ka studio bɛ rénovation na studio ma ban fɔlɔ donc an b'o hakɛto ɲini kɛ aw fɛ nin b'a to an bɛ se émission diyayɔrɔ yɛrɛ ma an b'a ɲini aw fɛ a ka émission a k'a partager kosɛbɛ o ye jumɛn de ye la montée de l'armée en puissance l'armée démontre ses puissances an bɛna an da don armée yɛrɛ de kɔnɔ mɔgɔw k'a fɔ k'a fɔ bubu mabel bubu mabel a dɔnna parce que bubu bɛ min dɔn armée kan bi fasoden caman bɛ ka ɲininkali kɛ bubu bɛ bɔ n'a ka révélation yɔrɔ jumɛn na an b'a fɔ o révélation ninnu a ye olu ɲɛɲini de a ye olu to yen an ka baara ye min ye ka se ka kunnafoni jɛlen ta k'a di aw ma aw sigiyɔrɔ la alhamdulilayi bi a ka information sababu la a ka révélation sababu la bi fasoden caman hakili sigira mɔgɔ caman tun bannen don transition na caman kɛra transition fan fɛ ka sabu kɛ bubu ka révélation ye u y'a dɔn bubu ye waati min fɔ ko mali kɛlɛ bɛ ban bi ala bɛ ka tiɲɛ sigi bubu ma a ko jamana in ko yanni mois de mars cɛ ko jamana in bɛ basigi alhamdulila bi an kun dalen don yɔrɔ min ka taa ta fɛti kɛ yen o ye kidali kɛlɛ sinon bi n'i y'a ta ka jate mali centre ka taa ta bila koro bankas baɲangara ninnu na alhamdulila basigi bɛ yen bi olu yɛrɛ ye an wele k'u bɛ ka an ka émission lamɛn bubu bɛ n'a da don yɔrɔ min na sisan an ka otage tan ani seegin olu bilara semaine in kɔnɔna la ka sabu kɛ an ka armée malienne ye ka sabu kɛ an ka autorité de la transition olu ka wulikajɔ ye bubu bɛna a da don olu la armée minɛn kura minnu sɔrɔ parce que pour que k'a dɔn k'a fɔ armée minɛn kura sɔrɔ i bɛ bubu de lamɛn n'i ye bubu de lamɛn i bɛ sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ armée minɛn kura sɔrɔ o ye hakilisigi di mɔgɔ ma bubu bɛ ka fɛn fɛn fɔ armée kɔ kan bi alhamdulila a bɛɛ ye tiɲɛ kelen t'a si jɛ bubu an ka otage tan ani seegin bubu ninnu dɔw minɛni mɛɛnna dɛ olu bilara cogo di donc an b'a bɛɛ kɛ jaabiko kelen an ka otagew ni mouvement arméw ka communiqué ani fɛn an b'o bɛɛ kɛ jaabi kelen o tɛ kɛ thème laban ye n'est-ce pas
d'accord gandi an b'a fɔ ye k'a fɔ fɛn min ye an ka opération ye a wulila a ye wulikajɔ caman kɛ an bɛ don min na ko bi opération maliko a tun bɛ wuli don min na il y avait 37 35 et 32 sites djihadistes o de tun bɛ yen djihadisiw dagayɔrɔ bi saba ani fila o de tun bɛ yen armée ye wulikajɔ kɛ gandi an ka otage dɔw minɛla kabiri 2019 dɔw minɛla 2020 mais i b'a ye k'a fɔ u bɛ minɛ cogo di groupe groupe groupe groupe de bɛ terrorisme na dɔw bɛ yen n'olu y'i minɛ olu b'i sous-traiter gurupubaw de ma mais ni gɛlɛya bɔra mun na u kun tɛ yɔrɔ kelen u kun tɛ yɔrɔ kelen n y'a f'i ɲɛna an ka jamana bɛ yɔrɔ min na ko bi satellite de bɛ mali kunna irisiw ka satellite de bɛ yen a bɛ mali ka site bɛɛ yɔrɔ fɔ groupement o groupement cache d'arme cache d'arme i b'a ye k'a fɔ le retranchement le retranchement yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen n'a bɛ tali kɛ k'a fɔ ko aw dogolen don satellite b'a bɛɛ yira opération maliko ni kɛlɛtigi ka wulikajɔ la o y'a jira k'a fɔ sɔrɔsi tan ani seegin ale ni sivili kelen sɔrɔsi tan ani wolonwula ani sivili kelen olu tun bɛ ɲɔgɔn kan mais nin wagati in na baara gɛlɛyara mun na parce que u tun tɛ yɔrɔ kelen gurupu groupuscule groupuscule de don ni dɔw y'i minɛ olu b'i feere dɔ in ma ni dɔw y'i minɛ olu b'u feere dɔ ma mais opération in sera ka a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ mɔgɔw ye ko gurupu kelenw don ko u ma bɔ gurupu kelen bolo kan u farala ɲɔgɔn kan mais u ma bɔ gurupu kelen bolo donc a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka na n'u ye ka na u bɛɛ u bɛɛ minɛ k'u kɛ kelen ye mais jɔn bɛ fo jamanadenw jamanadenw de bɛ fo sisan nɔ n'u y'i minɛ gurupu dɔ b'i minɛ o bɛ se k'i minɛ k'i fili gurupu wɛrɛ ma n'u i ka négociation na ni sɔn ma kɛ o kɔrɔ k'u b'u hakili to o la o kɔrɔ ko nafa bɛ e la n'u ko ko miliyɔn tan ni e ko ko non ko a y'a to miliyɔn duuru la o kɔrɔ ko nin ye mɔgɔ nafama ye donc u bɛ e mara ka ɲa asimi kalikan de don otage fɛn bɛɛ k'a b'a bɛɛ libéré pour le moment tan ni seegin o de bilala wa tɔw bɛ yɔrɔ min na fɛnɛ olu fɛnɛ reperela kaban olu bɛ yɔrɔ min na olu reperela u bɛ mɔgɔ minnu bolo olu dɔnna mais mɔgɔ ninnu mago bɛ négociation de la wa an bɛ to autorité an ka présidence kɔ négociation na an b'a dɔn k'a fɔ inshallah minnu ka mɔgɔ minɛlen don k'u hakili kɛ kelen ye u ka mɔgɔ bɛɛ bɛ libéré bari sabula an ka jamana bɛ yɔrɔ min na ko bi satellite de jɔlen don mali la i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ dɔn mais ni min farati n'i ka otage bɛ bolo la n'i ko k'i b'a kɛ ni assaut ye k'i bɛ assaut lancer o b'i ka mɔgɔ faga i ka mɔgɔ bɛ se ka faga koyi. i ka mɔgɔ bɛ se ka sa donc an kana pression Très- très stratégique. i ba voilà donc c'est un fin stratège an b'a ye k'a fɔ baara in a ye tan ni seegin nabɔ gani o yɔrɔ kelen na an b'a ye k'a fɔ mouvement armé mɔgɔw olu ye communiqué kɛ k'a yira k'a fɔ ko mali gouvernement ka olu labila ka kuma kelen f'u ye sala accord bɛ waleya ka olu ka azawad d'u ma wa ou bien mun de bɛ kɛ o waati kelen na ah. depuis rusi ka kɛlɛ daminɛ la k'a fɔ ko économiquement k'u ye rusi sanctionné k'a fɔra ko rusi ka fɛn min ye a ka transaction économique ye k'o sutira européens ye mali kɛlɛ wuli tugun voilà parce que fo ka an k'a dɔn an ka intérêt bɛ rusi bolo ne bɛna min fɔ maliyɛnw ye u ka yɔrɔ lamɛn o waati kelen y'a sɔrɔ ni mɔgɔ min hakili b'a la mouvement armé ye communiqué kɛ o don o k'u labɛnnen don k'u ni mali armée k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'u ka baara kɛ u y'a kuma fɔ mais depuis irisi donna kɛlɛ kɔnɔ o yɔrɔ kelen na u seginna k'a fɔ ko non ko accord ko bɛ cogo di k'u bɛ fɛ asimi ka bɔ k'i dantigɛ u ye kɛlɛ dɛmɛ tigɛ u kelen mɔgɔ tuma min na depuis u ye irisi u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko SWIFT n'o ye système interbancaire ye u ye irisi tigɛ ka bɔ la k'a ka transaction diminuer o yɔrɔnin bɛɛ la faransi ye ordre di Bazoum ma terroriste fɛn fɛn b'a bolo a k'a bɛɛ bila Bazoum y'a ka terroriste bɛɛ bila. non mais Boubou nin yɔrɔ in ɲɛfɔ ka ɲɛ. Bazoum y'a ka terroriste bɛɛ bila. terroriste minɛlen kaso la ka tila ka bila ka taa tuguni. o kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye terroriste baden de bɛ yen u ka mɔgɔ minnu bɛ yen Mali ye minnu minɛ. Mali ye terroriste caman de faga Mali ye Mali armée ye montée en puissance min kɛ on a détruit parce que connexion tun bɛ mɔgɔ mɔgɔ ni yɔrɔ cɛ Mali armée ye connexion tigɛ ka bɔ nord ni sud terroriste bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ parce que armée y'a daminɛ duguma de operation kɛlɛtigi a y'a daminɛ sikaso buguni mara ninnu de la ka na ni kulukɔrɔ ye ka tila ka yɛlɛ ni koro bankas nara ye donc a ye ratissage de kɛ zone de défense fɛn fɛn bɛ yen a y'a bɛɛ ratisser ka taa n'a ye bon o terroriste minnu tun bɛ yen ni lien bɛ olu ni dɔ ninnu ɲɔgɔn cɛ connexion tigɛra donc mun de bɛ kɛ sisan min bɛ kaso la niger o de bɛ ka labɔ k'olu di renfort ma donc o bɛna fara mouvement armé ninnu kan mais gandi o y'a sɔrɔ est-ce que i b'a kalama sisan non u ma ɲinɛ u ɲinɛna min kɔ mali tilala min na mali tilala min na faransi ye camp fɛn fɛn libérer tessalit ale ni kidal mali armée de bɛ yen mais minɛnw bɛ yen a ka bon hakili ma minɛn dɔw bɛ yen a ka bon hakili ma on a à peu près des blindés n t'a da f'i ye dɛ blindés minnu bɛ yen ne t'a blindé hakɛ f'i ɲɛna
n'i y'a faamuya o radar min fana bɛ yen n'a ale bɛ tali kɛ ka bɔ moti ka taa kidali contrôler cent soixante six missiles de b'ale la
cent soixante six missiles avec des précisions de frappe sûre à 5 mm près a b'a ka sibulu bon k'a sɔrɔ ça fait n'a ye sibulu jɛ ni 5 mm près o kɔrɔ k'a ye sibulu jɛ ni yɔrɔba ye donc u bɛ ka siran mun ɲɛ ni convoiw ka bɛ don u tɛ se ka don mais bi tessalit contrôle bɛ mali bolo donc ka niger u bɛ se ka don mali kɔnɔ cogo min o fana gɛlɛya b'u kan donc mouvement armé ninnu b'a se ka kɛlɛ wuli mali armée b'a kɔ don k'olu kɛlɛ tuma min na dɔ ninnu bɛ don ni kɔnɔna ye ee mais an tilala nin bɛɛ la u kana kɔrɔbɔ gandi gandi n'u y'a kɔrɔbɔ n'u y'a kɔrɔbɔ minɛn laban minnu bɛ yen n'a cira walayi faransi bila ka taa bɛ mali sanctionner
o bi minnu b'an bolo n'an ko an b'a ci faransi mago bɛ nin de la a bɛ risidɔ kɛlɛ la k'a fɔ ko mali bɔra ka minɛn dɔ ci ko min man ka ci mɛ ne mana fasoden dɔw ye k'olu bɛ irisi kɛlɛ bi quoi donc u b'a fɛ ka mun de kɛ u b'a fɛ ka armée mali bila camancɛ de la mais o y'a sɔrɔ olu ye erreur min kɛ mali ye camp fila occuper ka ban faransi ye tesaliti ni kidali camp fila min bila armée malienne de bɛ à 100 pourcent à 100 pourcent sewari kelen bɛ ka i bila position d'alerte la avion bɛɛ bɛ réchauffer sɔgɔmada fɛ c'est à dire sɔgɔma o sɔgɔma mali avion bɛɛ yɔrɔ kun tɛ kɛ mali armée la fɔlɔ fɔlɔ i kun bɛ na de ka n'a chauffer k'i b'a a fɛ o y'a sɔrɔ ni kɛlɛ binna wa ah non non o banna sɔgɔma o sɔgɔma pilote b'a wuli ka 3 heures de k'a jɔlen kɛlɛ bɛ se ka cun à tout moment donc ni fɛn dɔ don paf ni fɛn dɔ kɛra dɔrɔn paf radar minnu bɛ yen a radar bɛɛ a missile bɛɛ armelen don armée yɛrɛ mago bɛ nin na parce que i b'a dɔn bi bi in na n'an ma don ni kɛlɛ ye a tɛ ka bɔ donc Bazoum y'a ka terroriste bɛɛ bila
a y'a bɛɛ bila ayi camp fila bɛ a non camp fila bɛ kan mɛ a bɛ o bɛ fɛn to bɛ camp fila bɛ position avancée la olu jɔlen bɛ yen Tɛsaliti ni Kidali o camp b'anw de bolo bi Mali armée à 100 pour cent bi sɔgɔmada in de kunu sɔgɔma France y'a ka minɛn fɔlɔw ta ka taa ka Gawo désinstaller ee faransi faransi convoi taara faransi convoi taali daminɛ faransi convoi fɔlɔ taali daminɛ alhamdulilayi o convoi taali min daminɛ parce que faransi ye 500 éléments avancé ka taa Ukraine a ka base minɛn dɔ tun b'a bolo yan nɔ nord la eh, an ka nord la o minɛn ninnu nafaba de bɛ yen donc a ka plateforme minnu bɛ Gawo a y'o base fɔlɔ désinstallé fɔlɔ a tɔ tora Gosi ni Menaka de ta ye donc a bɛna o minɛn minnu désinstallé ka taa sisan a contrôle Mali armée fɛ a ye minɛn bɛɛ ta hali miseli a ɲinɛna min kɔ Mali armée o k'i ɲinɛna nin kɔ ko nin ta k'a fara i boloda la k'a bɛ du masakɛ ala ala a ɲinɛna a ka gwa nɛgɛ k'a k'a bɛ taa k'o to armée k'a da i kun isu ye an ka minɛnw bɛ bɔ yen ne m'a fɛ mɛ ne m'a f'i ɲɛna ko cargo bɛ sira la ka na émission tɛmɛnen yan y'a fɔ m'a f'i ɲɛna ko cargo dɔ wulila n ko k'u se ka minɛn ta ko minɛn minɛn t'u bolo n ko irisi cargo wulila ka na bɔ irisi irisi tun bɛ min nɔfɛ o de tun ye nin ye quoi parce que i b'a kalama ni faransi base ninnu libere dɔrɔn irisi bɛ na n'a ka minɛn tɔw de k'i préparer ka missile dɔ bɛ kuru fili irisi ka missile saba bɛ yen ko satan 2 ko satan satan 2 m'a dɔn n'i y'a faamuya satan 2 ale de ɲɔgɔn tɛ yen bi de aradari foyi tɛ yen min bɛ se k'a détecter satan 2 voilà irisi a ka missile dɔ fana bɛ yen n'o bɛ don tsunami de la est-ce que b'a kalama ale de bɛ don ji la maa o maa k'i bɛ ji min worobinɛ kɔlɔn kɔ baji jinɔgɔ hali koliji ni min farati ye ko lase i yɛrɛ ma n'i y'a k'i kan a bɛ fɔ de ma ko bɔn a bɛ fɔ de ma a bɛ fɔ de ma ko Poséidon Poséidon missile Poséidon missile kelen bɛ yen ko Zircon Zircon ale ye missile ale bɛ navire ale bɛ don bato de la sous-marin min bɛ yen c'est pour cela irisi a tellement bien préparé cette guerre là a y'a ka navire lana Algérie kama a ka navire kelen navire kelen bɛ n'aw lana Algérie a bɛ Europe bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a k'o bɛɛ ban ne y'a fɔ e ɲɛna ne y'a fɔ e ɲɛna n ko irisiw donna alizeri n k'u ka naviri donna u ka naviri nana e kun n'i ko ko mali n ko mali tɛ n ko a b'a a bɛ fɛ ka union européenne contrôler à partir du sahel n y'a f'i ye wa kɛlɛ in kɔlɔlɔ n'i y'a ye S400 triomphe di alizeri ma c'est pour couvrir le mali et l'algérie parce que missile fili bɛna kɛ bi ni c'est-à-dire ni moyen de défense aérien t'i bolo a bɛ bin i kan n'a binna i kan i mago sara n'a binna i kan i ka dugu ta tiɲɛna dɛ bon u niger bɛ fɛ ka kɛlɛ min wuli a ka suma an kɔrɔ quoi parce que yan'an ka union européenne yɛrɛ gosi fana an bɛ eh, eh, niger kɛ koli ye ah? bon n ko guerre des alliés de don ne ko mɔgɔ i bɛ ka guerre des alliés min fɔ mɔgɔw tɛ k'o de faamu k'a dɔn k'a fɔ russe ye an ka allié allié sûr de ye irisiya bɛ ka minɛn di an ma russe de bɛ ka fɛn e m'a ye faransi e m'a ye faransi bɛ fɛ ale ka taa fo niger ka sɔrɔ ka attaque daminɛ yan la france veut que a kana k'ale ɲɛna quoi parce que fɛn min bɛna ci a tɛ faransi to yen kuma tɛ ninnu ma fɛn min bɛna ci n'a cira a e b'a kalama ko mɔgɔ tɛ bɔ faransi mɔgɔ tɛ armée française mɔgɔ kelen tɛ bɔ c'est raison pour laquelle faransi bɛna a ka minɛnw ta i m'a ye niger ordonné k'a k'a ka minɛnw labɔ mais a ye erreur kɛ quoi a kun b'a bolo ko mali ko fɔlɔlama de don kanw de b'anw bolo sisan kanw de minɛlen don kɛlɛkɛ minɛn bɛ yen kɛlɛkɛ non n ko tesalit ni kidali ni tesalit minɛlen don o bilalen don déjà o de y'a to ne ko e ma alerte bɛ fan bɛɛ fɛn min ye missile S400 triomphe ye o b'an bɛɛ kunna Irisiya missile dɔ bɛ ko Zircon o min filɛ nin o de bɛ don naviri la o naviri fana parenen don k'o bila donc irisi b'i to sahel kɔnɔ i sigi mɔgɔ bɛ de la quoi faransi ka taa joona i ma irisi kari don ko faransi ka taa pour que ka ka in bɛ sɛbɛn bɛɛ de b' i fara bɛ san ka bɛɛ kɔnɔ sansan ala kana kɛ k'a kɔrɔbɔ quoi n'u y'a kɔrɔbɔ i saba ka na dafɛdugu fila bɛ olu bɛ fara mali kan ala ka barika don Putin na dafɛdugu fila bɛ n'u y'a kɔrɔbɔ ni niger y'a kɔrɔbɔ n'a y'a kɔrɔbɔ fɛn min bɛ ci a la o dafɛ walayi n'ala na kɛra cɛ an bɛ Niger kɛ région ye oh! walayi Niger bɛ kɛ Mali région dɔ non fasodenw bɛ sigi mais a t'a dɔn quoi a t'a dɔn i m'a ye Russie kabiri Mali ye tesalit minɛ yɔrɔ min na dɔrɔn ma Russie ne k'i ma ko Russie ye est-ce que i b'a kalama MI Flanker MI 35 Flanker kɔnɔntɔn di fɔlɔ ko n'an m'a minɛ ko fɛn dɔ b'an fɛ parce que c'est la zone la plus stratégique ale couloir in de bɛ Niger contrôler i bɛ Burkina contrôler donc yen bɛ an ka bolo kan o b'an ka bolo kan kidali kan kɔnɔ kidali kan kɔnɔ an ka mɔgɔw bɛ yen tesalit an ka mɔgɔw bɛ yen gawo o bɛna libérer gawo minɛnw cɛra o bɛ bɔ yɔrɔ nɔ dɛ est-ce que i b'a kalama bataillon dɔ labɛnnen k'o occuper a tɔ to fɛn min ye u ka gosi ale ni menaka donc olu tɛ élément minnu bɛ olu tɛ se ka foyi kɛ sisan mouvement armé mɔgɔw kɛlen bɛ ka taa démonstration force ye k'u jɔ mɔgɔ si ma kuma u fɛ donc e bolo ka nin communiqué communiqué fu de fosi tɛ mɔgɔ la time i b'a dɔn ko faransi bɛ fɛ k'a lajɛ n'a si irisi peut tenir les deux fronts à la fois ɔɔ bubu ya yɔrɔ expliqué faransi bɛ fɛ k'a lajɛ de ni irisi bɛ se ka front fila in kɛ économiquement a bɛ ka nin kɛlɛ a bɛ ka nin kɛlɛ in kɛ est ce que a bɛ se ka saheli fɛnɛ contrôler fɛnɛ n'a ta a tɛna o perdre donc donc union européenne bɛ fɛ k'a lajɛ de u bɛ minɛn di ukraine ma ka ukraine renforcer mais chaque fois u bɛ faransi renforcer a bɛ se ka i bolo to saheli kan cogo min na parce parce que problème kɛra min ye faransi ka sanu ɲini ka jama ɲini ka lulu ɲini ka ka bassin le bassin de nara le bassin de tawudini le bassin de ti ka bassin les 5 grands bassins ka bɛɛ kɔrɔ pétrole ɲini faransi mako bɛ fɛn kelen de la le mali dispose i b'a dɔn k'a fɔ ko an ka an gazi min mali la i b'a da dɔn wa 28 millions de mètres cubes de gaz mali o gazi dɔrɔn bɛ faransi bila mako tɛ jɔ irisi la gazi la faransi bɛ gazi min consommé a 32 pourcent bɛ bɔ irisi la de j'ai des terrains donc n'a ye nin kɛ sa a bɛ irisi kunbililen to nin na gazi bɛ yɔrɔ min na gazi dun bɛ yɔrɔ min na mali ka turupu de bɛ o yɔrɔ fana la yen baara gɛlɛyara baara gɛlɛyara a bolo baara compliqué baara compliqué a bolo donc a bɛ mouvement armé ninnu lawuli sisan olu bɛ démonstration kɛ k'a lajɛ ka mali armée tester k'a lajɛ mais a bil'i kunna k'a guerre a guerre mɛnnenba tile kelen don wa n b'a fina fɛnɛ i bɛ si bɔn tile kɔnɔ n'a gɛrɛgɛra fɛ fɛn faransi ka bɛ mali traduire conseil de discipline na k'a ye armement dɔ utiliser k'a man ɲi bubu halisa an bɛ to émission kɔnɔna la an bɛ avancer armée ka fɛn kan mais sani an ka avancer an b'a fɔ eh, commerçant baw ye produit bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo n'i b'a fɛ ka produit publicité ka kɛ a kɛra produit qualité qualité a kɛra boisson ye a kɛra thé ye produit bɛ fɛn fɛn bolo a bɛ se ka se an ma an bɛ aw ka produit lakodɔn k'a kofɔ mɔgɔw ye cogo min na pour que mɔgɔw bɛ se k'a dɔn Ya yɔrɔ in na an bɛ foli fanba di bama daramera ma n'ale produit kɛra PDG ba ye ale bɛ ka an sponsoriser a bɛ san kɛnɛ muso an bɛ bama daramera fo bubu ee dɔw ye an ɲininka k'a fɔ ko e bubu k'i ko an ma k'a fɔ ko mois de mars ko kɛlɛkɛminɛn dɔw ka ka na bubu dɔw sigilen don k'a fɔ ko dɔ ye ne wele ko n'o nana k'a bɛ saga dɔ furu la bugu bɔ émission dɔ senfɛ ala ka saga di ka na an k'a siri yan ayi non non

n'a b'i ka n'a b'i bolo avion foyi tɛ yɛlɛ a bɛ yan donc fɛn minnu bɛ ka fɔ nin k'a bɛ nalen nin mais a k'a bila kunna fɛn natigɛlen ye ninnu ye a kana fɛn min ka di ne ye dɔrɔn a ka kɛ ala kama a kana saganin siri yan a ka saga lajɛ don o don ni minɛn ninnu n'an taara lajɛ don min na aéroport la a bɛ an bɛ na an bɛ saganin kan tigɛ Ah, mais a ye layidu ta yɛrɛ. Aa bon ne bɛ ne bɛ min ne bɛ ne bɛ min f'i ye ne bɛ min f'i ye nin guerre in bɛɛ prévisible tout est prévisible c'est donc i b'a bila i kunna an tɛ an tɛ irisi an tɛ an tɛ faransa partenaire la koyi an ni irisi de bɛ ɲɔgɔn bolo e guerre min filɛ irisi bɛ ka guerre min daminɛ n k'a y'a prévu n k'a y'a jateminɛ de. u ye irisi bɔ SWIFT la inter système bancaire la i b'a kalama ko messagerie système bancaire irisi yɛlɛmal'o kan direct. o jumɛn.
ça fait transaction fɛn bɛɛ bɛ kɛ k'a kɛ ni système dɔ de ye a système bɛ européen de bolo u ye Russie tigɛ ka b'o la yɔrɔ min dɔrɔn o y'a sɔrɔ Russie ye sira kura ta mais n ko c'est un pays qui est très prévisible donc e bɛ ne ne bɛ ka fɛn fɛn fɔ nin ye nin guerre in kan ka ban nin kan ka kɛlɛ kɛ don jumɛn nin bɛ ban don jumɛn nin dugu in bɛ minɛ nin don tout est programmé. mais bubu an kɔni y'a an b'o yɔrɔ fɔ fasodenw ko ko ka o yɔrɔ f'i ɲɛna bubu kɛlɛ daminɛ ni bi cɛ i ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ kɛra. ye min fɔ minɛnko la nin bɛ na waati min k'u b'a bɛɛ kɛra i ye min fɔ kɛlɛkɛminɛnko la bilahi hali o don dɔ ye ne wele k'i ko ko ko irisiw nana ni minɛn min ko n'a bɛ da i la walahi dɔ ye ne wele a kɛra ale terikɛ dɔ la olu nana ka n'a fɔ ale m'a dɔn na c'est-à-dire u y'a da ale la ale m'a dɔn fɛn min don mais émission lamɛnnen kɔfɛ de ale y'a dɔn réellement c'est-à-dire kɛlɛkɛ fɛn min minɛn min dara n na ne tun don gandi ni n'a bɛ terikɛ bubu i bɛ kɛlɛkɛ minɛn ninnu n'i delila ka sogofagamarifa tɛ dɛ n'i delila ka arme à feu rafale ci siɲɛ kelen a b'i minɛ an ye 19 terroriste de minɛ ni appareil ye u b'a da i la dɔrɔn n'i ye marifa ci siɲɛ kelen bɛ a bɛ dɔn 19 terroriste ka tɛgɛ 19 terroriste u tɛgɛ da u la dɔw bolila u y'olu gɛn k'olu minɛ kungo kɔnɔ yanni ka marifa fɛn in d'ale la bon wulu fana bɛ kungo kɔnɔ yen wulu bɛ yen bon i k'i yɛrɛ di mɔgɔw ma mɔgɔ bɛ mɔgɔ dɔn hali ni wulu deli wulu t'i dɔn wulu in b'i dun k'i ban tewu irisi ka wulu in ale de bɛ ka yala n'a n'i bɛn i k'i b'i yɛrɛ di mali armée ma bawo sa irisi wulu in k'i sɔrɔ n'ale y'i sɔrɔ voilà bon n'ale y'i sɔrɔ yɔrɔ min dɔrɔn o y'ale ka surɔfana bannen ye a tɛ dumuni wɛrɛ kɛ bilen ɛ parce que ale bɛ sogo 20 kilo de dun hadamaden sogo kɔni 20 kilo sogo non n'a ye mɔgɔ minɛ sa a b'a dun ka to kolo dɔrɔn de ko sɔgɔma fɛ a b'o dun nin ko banna non halisa bubu an bɛ taa ɲɛfɛ gandi an t'a ko nɔgɔya funteni bɛ dɛ émission bɛ ka janya dɔɔni an bɛ min fɔ an lamɛnbaga bɛɛ ɲɛna don nataw la a bɛ an kunna ka émission ka a groupe whatsapp sigi n'o ye espace de vérité mhm. an balima caman ye an wele k'an ka essayer ka groupe whatsapp sigi min bɛ se ka to u bɛ se ka information sɔrɔ à temps réel u mhm. bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais an bɛ min fɔ fasodenw ye an bɛ aw fo parce que a ye danaya ta k'a da an kan an tun b'a dɔn an tun bɛ min ye o ye de ni émission bɛ kɛ arajo la arajo caman bɛ sɔgɔ a émission na pour que mɔgɔw b'a sɔrɔ mais facebook sanfɛ web tv sanfɛ ka tila k'o émission ta k'a rediffuser pour que bɛɛ b'a sɔrɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ko an bɛ fasodenw fo mais ko folikan jumɛn de bɛ e yɛrɛ bolo ka se maliyɛndenw ma ee folikan min bɛ ne bolo ka se maliyɛndenw ma ko ɲɔrɔ sirifukɛ de y'a fɔ ne tɛ dɛ u ka taa sirifukɛ ɲininka mais ala kulo bɛna sirifukɛ denw kulo bɛna ni n filila n'u ye n sutura n ti yafa ma sirifukɛ n'a denw tun bɛ baro la sɔgɔmada fɛ 2011 sirifukɛ de y'a fɔ a denw ye don min na ATT ye lɛtiri ci sirifukɛ ma k'a fɔ a ɲɛna ko a ko n bɛna muso kɛ premier ministre ye sirifukɛ ye page kɔnɔntɔn de sɛbɛn k'a di ATT ma o kɔfɛ ATT ye muso kɛ premier ministre a digira sirifukɛ la a don sirifukɛ bɔra ka a n'a denw ka baro la a bɔra ka discours dɔ kɛ a ko ko mali janfara ko mali bɛna bin kɛlɛ kɔnɔ ko mais ko ni nanzaraw da donna kɛlɛ na ko kɛlɛ bɛ juguya ko ni kɛlɛ jigira ko kɛlɛ dan san kɔnɔntɔn ani kalo duuru mali kɛlɛ b'o de la ko n'o kɛra k'a bɛ ban
a nɔgɔyara saribu an bɛ se k'a fɔ a banna dɛ bon ne bɛ min fɔ malidenw ye fɛn kelen bɛ karamɔgɔ dɔw tiɲɛ o ye bɛnbaliya ye an ka bɛn malidenw ka bɛn malidenw ka bɛn walahi sherif de ɲɔrɔ de y'a fɔ ko kɛlɛ tɛ san tan sɔrɔ walahi wa kɛlɛ b'a la ka sumaya walahi u k'a dɔn ko wagati de sera u k'a dɔn k'a fɔ le 22 de ce mois asimi ye décret ta ka kolonɛli dɔ nommé a tigi tɔgɔ bɔra n kɔnɔ k'a kɛ ale de centre de recherche et de documentation de l'école de guerre école de guerre min kan ka créer a mɔgɔ yɛrɛ nomination daminɛla ka ban an ka école de guerre le centre le directeur du centre de recherche et de documentation o directeur nomina le 22 Assimi y'a nommé donc sisan an tɛ taa formation kɛ an tɛ taa faransi mɔgɔw de bɛna bɔ dugu la tɛ ne m'a f'i ɲɛna ko faransi bɛ na formation na mali la yan n m'a f'i ɲɛna ko faransi bɛ na formation nka n'a ma kɛ i bɛ si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ faransi bɛ na an b'a an b'a former ka dɛsɛ ma n'an b'a foto ta k'a bila ka taa a ofisiyew saheli kan kɛlɛ ye kɛlɛ wɛrɛ de ye quoi cɛncɛn fuga cɛncɛn fuga bandawusu kɛlɛ a ye faransɛw ɲininka o la o b'o dɔn kojugu donc n b'i la n bɛ min fɔ maliyɛnw ye an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ kelen ye an ka kɛ kelen ye an ka maakɔrɔbaw bonya an ka da an ka dɔnnikɛlaw la walahi fitinɛ caman bɛ yen a b'a la ka tɛmɛ dɔnnikɛlaw de b'a la ka ala deli kɛ ala delikɛlaw bɛ ka daminɛ kabini mali kun f'a kun dɔnnikɛlaw bɛ ala deli la don o don o ala deliw de bɛ ka minɛ ala deli dun bɛ tiɲɛ ni bɛn t'aw ni ɲɔgɔn cɛ an ka ɲɔgɔn minɛ gani k'i fo ka emission fo ka dawuda fo ka eh, eh, eh, tɔgɔfɔbali ni gafure k'a fo awa asistansi k'a fo dɔɔni n t'a fo kosɛbɛ dɛ vraiment k'a fɔ ala k'an bɔ su la maliyɛnw an b'a fɔ aw ye jagokɛlabaw mun b'a fɛ aw ka produit ka lakodɔn a bɛ se ka emission sponsoriser o bɛ se ka kɛ sababu ye an b'a ka produit an bɛ se ka publicité kɛ an b'a fɔ aw ye ni aw mago bɛ awa mayonnaise la ani tulu ani sukaro ani eh, produit caman fo ka se eh, Nescafe ni Lipton bɛɛ lajɛlen ma a bɛ se ka san produit galan bɛ sɔrɔ butigi min na n'o ye Bama Dramera ka butigi ye sept onze bɛɛ n'a ye produit san sept onze la aw ka se k'a dɔn k'a fɔ a bɛ ka an dɛmɛ an bɛ Bama Dramera fo ka Bama Dramera fo an tɛ sɛgɛn Bama Dramera foli la a bɛ san kelen bɔ a bɛ ka Gandhi Malien a bɛ ka an sponsoriser donc an bɛ Bama Dramera an ka foli b'a ye. mɔgɔ mɔgɔ b'a fɛ i ka produit publicité la kɛ i bɛ se ka gɛrɛ an na i ye ne sɔrɔ i ye Boumabel sɔrɔ i ye an ka assistant yɛrɛ sɔrɔ soit n'i ye Dawuda sɔrɔ a ka ca Ala fɛ i ka produit an b'a a kɛ an kun ye an bɛ se ka a publicité kɛ an b'a fɔ aw ye Ala ka an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wa salam
Supermarché Abiba Market Supermarché Abiba Market maaw tɛ yɔrɔ dogolen na olu sigiyɔrɔ bɛnnen don Ɲamakɔrɔ cité UNICEF ma fɛn min u ni cité des enfants yɛrɛ man jan ɲɔgɔn na station totale kɛrɛfɛ yɛrɛ coyi n'i ko Supermarché Abiba Market a fɔ an mago bɛ se magoɲɛ minɛn misɛnnin fɛn fɛn ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la u ko ko an musolakaw ka lafiya ko o de ye olu ka laɲini ye o de hukumu kɔnɔna na sa sogo lasagolen kɛrɛnkɛrɛnnen ɲuman o bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la k'a san dɔrɔn ka taa kɛ daga la fɛn min ye u nana an lafiya tobilikɛ minɛnko o fɛnɛ ta fanfɛla la dumunimɔminɛn ɲumanw nin bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la mɔninkuru lasagolen fo ka taa se makɔrɔninw ma o ni malo kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la wa ko i ye so furan ko k'a jɔsi ko kasagɛlɛni b'i ka sokɔnɔna na ayi o banna supermarché Abiba Market mɔgɔw fɛ yen nɔ fɛn min ye kasadiyalan ɲuman déodorant dumanw ye ɲɛgɛn kɔnɔna ale ni sokɔnɔnaw kama fɛn min ye fotewiw bɛɛ lajɛlen niyɔrɔ bɛ a la o b'u fɛ yen nɔ ka hadamaden yɛrɛ fɛnɛ kasa diya a fɔ supermarché Abiba Market maaw fɛ yen o ma dan o fɛnɛ dɔrɔn ma dɛ fɛn min ye minfɛn sanumanw ye u bɛ u fɛ yen nɔ minnijiw b'o la fo ka taa se boisson énergétique ani an ka sucrerie dumanw ma nɔnɔkɛnɛw b'u fɛ yen nɔnɔkumu sukoromaw bɛɛ lajɛlen de bɛ u ka yɔrɔ la n'i b'a fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka nɛgɛjuru banban ka supermarché Abiba Market maaw lasɔrɔ i bɛ weleli kɛ 78 68

al umra be silamɛw kunnafoni k'a be dugutaa kɛrɛnkɛrɛnnen min labɛn san ba fila ani mugan ni fila umra hukumu kɔnɔna na ko o tɔgɔsɛbɛnw be sen na hijikɛla minw b'a fɛ ka taa umra la ɲinan sunkalo dɔgɔkun fɔlɔw la ni o b'a daminɛ avirilikalo tile naani ka taa bila a tile tan ni seegin na san ba fila ni mugan ni fila ko o musakaw be t'i jɔ sefa wari miliyɔn fila ani waa bi seegin na minw b'a fɛ ka taa sunkalo dɔgɔkun labanw na n'o b'a daminɛ avril kalo tile tan ani wolonfila ka taa bila mɛ kalo tile fila la saan ba fila ani mugan ni fila o musakaw be t'i jɔ sefa wari miliyɔn fila ani waa kɛmɛ ni mugan na al umura b'a da silamɛw tulo kan ko tɔgɔsɛbɛnw be senna halisa minw b'a fɛ ka taa rajaba kalo o dɔgɔkun labanw dugutaa la ni o yɛrɛ bolodalen don ka bɛn fevriye kalo tile mugan ni fila saan ba fila ani mugan ni fila ma al umra be silamɛw fo minw ye dannaya da u kan wa a be weleweleda kɛ u bɛɛ lajɛlen ka boli joona ka n'u tɔgɔw sɛbɛn ni ka duwawu kɛ u ka taanikasegin ɲuman na saudiya jamana kan ka fara o bɛɛ lajɛlen kan al umra